on how ị je kaalụ all those alụsị say you dey go war eh? ịmara na ị na-anata ibute ofu isi mmadụ ọ ijesịa ịgwa mpụ na mmụọ m na na alụsị m na m sị ya na m na-aga aya na duru m jee duru m nata unscathed say nothing will happen to me i go come go and finish come come back i go come just go sit down no na nothing like that na im gats chop the head of that person wey i carry come back i go carry that head go keep for that place ibobo mmụọ nwe ibobo ibobo nwoke ibobo bụ ife ime nwe ụbọchị bụrụ gboo nwoke na-aga aya nwoke igbo na-aga aya so ọ na-eneed mmụọ ọ jee ọ kaalụ mmụọ ya na ọ na-aga aya na ka ọ jee ka ọ pụta ya na nwunye na be nwoke ya bụ ikenga ya alụsị ikenga ekwensu eh, nwoke ya-enwe ikenga nwekwa ọtụtụ mmụọ nakwa nwe ikenga ọ nwekwa mmụọ ikwu nne alụsị na ebe a ọ nwekwa mmụọ obi ndị ichie nna ya fa alụsị dịkwa ebe a ọ nwekwa alụsị obodo eh, fa niile abụrụcha mmụọ aya mmụọ nwoke na ife nwoke ji abụrụ ife n'ụwa bụ the war wey you win ịghọta so na ibobo bụ ife ime nwe na ịpụta n'iru ọgbọ ịghọta e feeluo your presence eh, and ọ bụrụ ndị ọcha si nọ from an evolutionary standpoint or viewpoint um, ịmago tracing back to our this thing so ọ bụrụ na mgbe ahụ a bụ aya ka a na-aga na ịmago ịpụta n'iru ọgụ ka a sị na nwoke a bụ ekwensu ka ka ka a na-akọ maka gị ka a na-akọ maka azụ elu ana the great warrior ịghọtago ka a na-akọ maka ịmago nke nwanụ gbachie mgba gbakata mgba na kwuo mba eje gbachie mgba ịfụzia na nke a abagozi na ofeke so na nowadays now nwoke ada agazi n'aya aya a na-agazi kịta ife nwoke ji adị ebube na-abụ ibute ike ibute ego na nwoke ikenga adịkwa ile ikenga gị adịkwa active ka ị just nọdụ na because okay see now i go dey na person na go my business partners well i go dey active nwoke na-abụ ikenga ya mana the first thing dị na ikenga bụ na ikenga nwee nsọ

amakwa m ife all these dibias na-akuzili unu ha chọọ ị just nalụ unu ego unu ka unu jee nwụọ ihe edebe nsọ gị ọ nsọ bụ na ọ bụlụ na ọ bụlụ na nsọ gị bụ nkwụ ma ọ bụ igbo i jezie ṅụsịa nkwụ ma ọ bụ i je ṅụa igbo mmụọ gị adị dampened you no go come hear anything like imagine say me now I come go smoke up if they show me say container wey dey put person put for my hand wey person entrust in my care

to do i go come dey that awake dey talk dey dey dey dey mount guard ọ nya bụ na nwoke bata n'iru ọgụ nwoke bata n'ebe a na-anụ aya afụ iru nwoke afụ nwoke afụ ogologo imi afụ agali na m afụ agali na mbụ ikenga dị ile nwoke ewee tụlụ ugo nata because na on how i ji kalụ alụsị alụsị alụsị alụsị three alụsị or four alụsị wey you no be say you just go carry mmụọ come on how i ji kalụ all those alụsị say you dey go war eh? ị mara na ị na-anata i bute ofu isi mmadụ ọ i jesịa ị gwa mpụ na mmụọ m na na alụsị m na m sị a na m na-aga aya ya dulu m jee dulu m nata unscathed

old amusu you understand over over 40 years or 30 years or something in the, in, the, in, in, in, in this shit baba get a courtyard full of heads I just be I just dey look that thing I come be like chai mụ amago m ife bụ ife a sị ife a bụ ịga aya ị gaa aya tụlụ ugo nata i debelu mmụọ ị gwara na ị na-aga aya nke you understand and that thing don come to me before when i dey for my mmụọ i don dey for my mmụọ say chai mmụọ aya niile a ya aga aga nekwa isi ya eju ebe a nọ so na so na ife bụ ibobo bụ agali ikenga agali na mbụ na ọ ikenga bụ na nwoke na-aga aga ọ ikenga bụ na nwoke na-eje aya tụlụ ugo nata ọ ikenga bụ na isi nwoke efulọ n'agha na isi nwa eze efulọ na mba bụ maka ikenga nna ya na isi nwa dibịa efulọ na mba bụ maka ikenga nna ya you understand so ọ nya bụ ibobo ibobo nwoke stream holy ezumezu when you are going to work and you've not done your prayers you've not done your um, meditation your morning ịgọ ọfọ or when you are just going to whatever trap or whatever